zitha kutithandiza chifukwa ife tikulira nanga si bizinesi ili uko mademowa zinapita pachoti achita kungongola ndalama kwa munthu wakatapira kuyandi- kwa- kuyambiranso oda geni ina Ndi- ndikunena kuti inu pamene mwatenga nawo gawo pa mademowa zithandiza kuti bizinesi yanu akubwezerani
akatilanda azitibwezera zitha kumatithandiza Eh. koma kukulanda kuza zoti kumba dzenje ukwirire geni yakoyo kukwirira pamenepo akuuzanso tenga 10,000 uziwombole ife tiitenga kuti anthu olira ngati ife umaziombola ndi bwa 10,000 nde bizinesi yomwe timadzikomokera bwanji pamenepo akakulanda geni ija akuuza zoti tenga khasu ukumbe ukwirire geni yakoyi Kuti- ukatero no kutenga geni ija kukwirira chonga kuti mwina utuluka ulere Pa ukamaliza paja akuuza zoti tenga chani 10000 kuti utuluke. Nde ndinakufunsa- Mene ndili ine ndinakusa pano ndikuti- pano munthu wa mwana ngati afuna kudya. Mwana ali ndi zaka zingati?
Mwana ali ndi chaka chimodzi. Nde ndinakufunsani kuti kuti pamene mukutenga nawo gawo pa mademo awa, mukhulupirira kuti zithandiza mavuto amene mukumana nawo ngati inu ochita business mu Blantyre? Ife tikufuna kuti atatithandiza kumene poti tikuzunzika. Ngati sakuthandizani mutani? Basi ndoti zizingopitirirabe. atatipanga sapota mademo msachoke mmakukhosi msachoke mmakukhosi ndizoona ndikunenazi sindingachoke ndi mmakukhosi nkuona ndathamanga kubwera panopa Oho, poti mumaya- zikundipweteka Mu- mumayankhula amayi mumati mumati Ndifuna kusangalala chifukwa cha mademo ameneyo amene mwatithandizira. Nde ma- mademo akuthandizani zotani kuti Ifeyo tifuna boma chitepo kanthu tikuzunzika apolisi akutizunza ntchito ya city akugwira apolisi apolisi akumatimenya kumatipanga nkhanza geni yonse kumatilanda tikapita kukanena kuti akati akati tiombole geni akumakwirira kumakumba dzenje geni yonse kuikwirira ndikupereka ten thousand kumatuluka wopanda ndi geni ina iliyonse ndiye tikufuna ife boma atengepo mbali ife tikuvutika ndife akazi amasiye tikulera ana ang'ono ang'ono amene ab- azibambo awo anamwalira tikuphunzitsa ana sukulu kuzera mbizinesi yapo konko ya mmanja koma ife boma sakutire sakutiganza apolisi akumatizunza kuyambira 6 koloko pakana 10 koloko alibe osapeza mpata kuti ife tipange chani business kulephera geni mageni kumaonongeka kusowa nthawi yoyaya muli ndi ana angati ndi ana 5 ndimapanga business ya nthochi
nde mademo mukhulupirira akuthandizani eh ine ndikukhulupirira kuti atithandiza mwina boma litengapo mbali kuti nyengo imeneyi isinthe ngati sakuthandizani mutani ngati tipitizabe mademowo mpaka kufikira atatengapo ata boma atatengapo mbali

muku- muku- mukusatsatira mbali ina inu si mtendere umene amene ndolakwitsa sitimayenda choncho pano Oho. amabwera ma examiner aja awa ku road traffic kukanena aja amatipeza pano kuti za- za- zoyenera kuchita pansewu Oho. ndiye zina mwa izo timakhala tikudziwa koma alipo ena anjinga amene amangoyenda chiyendeyende akamayenda mmamidzimu akabwera muno pakalapakala amenewo ndi amene amationongera mwina ifeyo cv yathu koma ife a panopa mukudziwa kale pafani mali Ndiye inu mukupanga nawo mademo. Ndiye izi zikuthandizani bwanji ku- ku- kuchepetsa mavuto amene mukumana nawo ngati anachita njinga. tikuziwa kuti mwina mka- mkati mwa mademo mumva kapena mwina asintha khalidwe
Khalidwe lotani ndiye mulida. limene tikudandaula lomatilanda njinga pano ifeyo ganyu wathu ndi womwewu ku sukulu tinapita ntchito kulembedwa zikukanika angolembana okhaokha zizukulu zawo kumuziko kuti siya ife pano pande zatikwana kwambiri Inu muli ndi umboni kuti akulembana pa chibale. Ah, kwambiri inu si mumakhala malawi komwe kuno inu simukuziwa zimenezo

ine zina langa ndine bigson linje moti no ku blantyre kuno si kwathu kwathu ndi kuthyolo khonjeni Ah, muzi mwathu ndi mwa beston a group village amikate chifukwa Ineyo nditangomva kuti no kuli zochitika kuku ndimati ndikaone komanso ndimvetsere kuti chikuchitika ndi chani ndiyeno nditabwera apa pansi pankuona zimene zikuchitika ndamva mfundo zina zimene zikuyankhulidwa ndapezapo mfundo imodzi imene ine mfundo imeneyo ndikuona ngati kuti no ndiyoona yonena kuti no eh, monga ngati ineyo kuno sikwathu kuti ndizikhala kuno chifukwa cha vuto ngati limeneli Ine chifukwa cha kusowa kwa passport ndinaganiza kuti ndipite ku South Africa komwe ndimapita. Ndili ndi passport imene inachita expire kuti ino sindingayenderenso inatha zaka 10. Pofuna kuti ndipangise passport, ndinapeza kuti passport atseka. Ndipanga bwanji ndalama ndinali nayo. Kuona kuti no apapa pofunika passport. Ndinapangisa documents kuti mwina mwake ndingakwanise kuyenda. Zinapezeka kuti no zavuta munsewu ndinazabwerera. Nditabwerera kuno ndinazampeza munthu yemwe adatenga ndalama zanga kuti andiyendese ngati transporter anakwanisa kumandibwezera ndalama pang'ono pang'ono ndikumakhala kuno koma chonsechi ndikumakhala kuno moyo wovutika mofuna kuti ndipeze ndalama komano ngakhale ntchito sizikupezeka ine okhala malawi ndimakasaka ntchito dziko lakutali pomwe chikhalire nicho mulungu analenga kunena kuti ine kukhala kuno kuyendako timangoyendera poona kuti no tavutika komanso ngati zika zokhala kuno ku malawi tiyenera kukhala ndi ufulu ngati mapasipotiwo malaisesi komanso kunena zoona ine ndi mmodzi yemwe ndaphika mango ndikumadya kumuzi kwathu kuthyolo kusonyeza kuti no ulamuliro wonse umene unayambira kuchoka pa a demokalasi abakili muluzi kuzafika pano uwu ndiye unaonjeza foti tadya mango amene ife sitinayambe tadyapo ophika choncho anthu mmene akufotokozeramo kunena zoona kubwera poyera kufuna kumasuka kufu- osaopa china chilichonse chifukwa anthu ena amatha kumangidwa mwina ena amatha kuopa njira zosiyanasiyana koma kunena zoona pa ufulu ndi chilungamo ngati dziko la demokarasi apapa kunena zoona apurezidentiwa aganize bwino kandi ena amene akupangisa zimenezo ate mwina kuwachosa anthu amenewo kuti no mwina ziko zinazake ziyenda bwino kuona kuti no cha anthu alipo ambiri sizingatheke kunena kuti no amuthandize wina aliyense sizingatheke ayi komano ayesese mwayi wokha kuti madandaulo amenewa ineyo monga ine vuto lili lakufuna kuti no passport kulibe anakati mapassport akutuluka Nde- bwezi ine ndili ku South Africa Leo mtanda zoti kuyenda nawo pa mademo amene zithandiza kuchepetsa mafuta amene mukumana sindikuyenda nawo ndanena kale kunena kuti ndangobwera kuti ndione chichitika kuseku ndi chani Oho. ndiye nditabwera ndaona kuti mukuyankhula ndi anthu Oho. ndiye nanenso ndafuna kungoyankhulapo kunena kuti ngakhale ndikubwerera eh, ndikubwerera apapa koma ngakhale ndikubwerera kumene ndimafuna ndione ndiye ndaona koma ngakhale ndikubwerera vuto la mapasipoti ndi vuto lalikulu kwambiri ndinena kuti akamati ziko likuchita bwino chifukwa cha maforex ndalama zimene ziku- zimabwera maiko ena ndi anthu ngati ifeyo Oho. ziko limatu

Nde tongoyenda kosaka maganyu monga pano tikosaka ganyu tikubwerera chammamawa uja yonseyi sitikugwira ganyu ina iliyonse zinthu zimene akupezazo akuzikundikira okha nde tabwerera pansewu ngati angamve dandaulo lathu atithandize mukukhulupirira kuti achita zimene mufuna
popeza amayendera lamulo lawo koma atakhala ine ndi mmene timadandaulira amamva mmene tidandaulira pa voti yathu kwezarena kupanga Funa chala chathu ichi chikupweteka. Tinakavota tokha pano tikuvutika maganyu amene timapita anatiimitsaimitsa pano tongoziyendera. Kusaka ganyu panopa tikubwerera ku nyumba popanda kena kalikonse nanga ana pa nyumba jaja malendi tilipira ja palibe. Chimanga ndi chimene chinafika mtengo chongodula chikusowa ife tipanga bwanji mene. Nde tikayenda mpaka tikafika Blantyre yako wakapakha akatiyankha DC. Tathokoza bwana. zikomo zikomo Ah. Ayi ndi momwe tikuchitira pano pa Hanifa TV tikuyenda kuchokera pa uh, Upper Stadium kapena kuti panja pa Kamuzu Stadium anthu motsogozedwa ndi gulu limene limene likuzitcha kuti nzika zokhuzidwa zakonza zionesero zimenezi zimene uh, kuchoka pamenepa kukafika kwa DC uh, ku Old Town Hall kumeneko mkatikati mwa mzinda wa Blantyre kumeneko kumene atakapereke madandaulo awo amene akuona kuti zinthu mommuno mdziko muno zisakuyendera ngati iwo nzika zokhuzidwa nde apa pamene tikuyenda tikupita kucheza ndi nzika zimene zatenga nawo gawo pa zionesero zimenezi kuti timve maganizo awo kuti kodi nchifukwa chani ngati iwo nzika aona kuti nkofunika kuti atenge nawo uh, gawo kuti achite nawo zionesero zimenezi muli bwanji bwana muli bwanji bwana tili bwino bwana paja zina lija ya sakuwa malawi mwachita nawo ndi zionetsero zimenezi mukuona bwanji pamene pa- mwachita nawo zionetsero zimenezi kusota bweza nation
mwati ndikuti mwachita nawo zionetsero zimenezi ngati inu nzika chifukwa chani mwachita nawo zionetsero zimenezi ngati nzika nzika yodalirika imakhala ikudandaula chimene chisakuyenda yodalirika ndimene imayenera kupanga nawo zinthu zimene zikulakwikazo kuti zinazo zikulakwika ndi ziti ngati malawi muno zolakwika ndi zambiri for example panopa ambiri akumavutika chifukwa cha ah, ndalama ndalama ya malawi simmene inaliri kalekale nde zambiri zikusowa ya that's why anthu ambiri akupezeka kuti apanga nawo malawi mukukhulupirira kuti mukayenda ah, mavuto amene mukumana nawo ngati nzika atha
akhoza kutha pokhapokha ngati mwina amene akuwafikira madandaulo akuwamva mwa positive zotheka pamene munthu wawo wausinja nanga simumaona kuti ngati inu mzika mwina muzizilimbikira nokha osati mwina kumangoloza chala adindo okay ambiri tikugwira ntchito panopa ndi mmene